Raidió Rí-Rá. Tá seo ag tarlú ró-mhinic anois, b'fhéidir, or not minic go leor, I don't know, b'fhéidir dár bhog mé anseo, this could happen more often, níl, not confirmed, not confirmed go bhfuil sin ag tarlú, what is confirmed is go bhfuil mé anseo le mo chuid comhleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire, tá mé anseo le Áine Mhaoir. Áine, goidé mar 'tá tú? Iontach, Hugh, tá muid ar ais sa stiúideo i nGaillimh, tá sé ag cur fearthainne taobh amuigh agus goidé, tá tusa ag teacht síos Gaillimh minic go leor anois, sílim go gcuirfidh James is mé féin iallach ort. Luath go leor le bogadh anseo go lánaimseartha. I mean thug tú an seomra domh i do i do theach agus tá na fairy lights thuas agus you know tá mé tá mé ag fáil codladh iontach istigh sa teach. Caint faoi lad a bhíonn ag fáil codladh iontach. Tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, goidé mar atá tú. Yeah go maith yeah yeah ní bhíonn tada mise a choinneáil suas san oíche whatsoever. No extra extra activities ná tada mar sin. Extra curricular activities.
Actually do you know ta- I should have used a different umm segue, ag caint faoi a gcuid leabaidh Áine, tá mé anseo le James Ó Flatharta.
Beidh mé i do leaba anois anocht, a Ghaeldeoid. Ó, nach mbeidh an t-ádh ort. Nach mbeidh an t-ádh ort. James, tá tú i ndiaidh teacht anseo as River Island, an dtig leat a phlé goidé an haul a bhí agat? I know go n-oibríonn hauls go maith as an audio format. Yeah, mar níl físeán aithne seo me agam sa stiúideo, so caithfidh muid cineál rud eicínt a dhéanamh faoi sin, caithfidh muid ceapaim ceamara a chur seo Camera, yeah. a chur suas ann. eh, ach eh, yeah, haul sin, bhí mé ag obair so dúirt mé bhí leathuair le spáráil agam roimh a raibh muid istigh sa stiúideo so chuaigh mé isteach go River Island, tá baisteadh eh, Mo goddaughter ann ar an deireadh seachtaine so caithfidh mé a bheith ag breathnú go go breá le haghaidh sin you know le na pictiúirí uilig so Daoise, yeah yeah. chuaigh mé isteach bit of January sales you know poaching poaching the sales racks ansin agus eh yeah happy go maith leis. Bhí duine ag insint domh like duine a bhí atá mé ag obair leo go raibh boss s'acu as mar an post a bhí acu was radio fashion editor and I was like thig leat just describing éadaí basically, he was just in past a bhí aici, he was just being like oh and top shots River Island, amazing, bhí sé just oh you have to see it, bhí sé just oh and past is feckin handy real, can you imagine like dá raibh ort like like you're being a fashion editor and you never once have to show go dtéadfaidh tú caint faoi. I'd say gur scil faoi leithéid dó, deir nach bhfuil achan duine ábalta é a dhéanamh. Oh probably, but like how would you know rud tú déanamh go maith dó, like ní thig leat a fheiceáil

ar Instagram d'fhonns go dtig le achan duine comparáid a dhéanamh as má tá an scil sin agat, má tá tú maith go leor ag déanamh cur síos ar na héadaí. Bhuel, I mean, tá tusa ag caitheamh smidiú anocht. Dúirt tú literally bhí tú like tá mé fáil ag cur smidiú orm féin agus níl a fhios agam cén fáth mar Bhuel, go déanamh sin, taifead. no, sin mé ar an eolas go mba an bhfanfaidh mé istigh sa town i ndiaidh seo an rachaidh muidne amach, fá choinne roinnt bia, cúpla deoch,

Cosúil le an duine a bhíonn ag cur síos ar an éadach, cuirfidh mise síos ar an scenario seo anois. So gabhann leaid agus cailín ar coinne. I teach tábhairne, níor chas siad le chéile ach uair amháin roimhe seo agus siad ag glaoch coinne cairdiúil air

Like, so tosaíonn sé leis na huibheacha, obviously, agus ansin tagann na tadpoles, agus ansin tagann thart ar yeah, céad frog, agus iad uilig, ag bualadh craiceann fá choinne yeah, sheachtain nó mar sin, agus then bíonn siad imithe arís. I- i- i- sin, sin fíric nach raibh fhios agam, agus níl fhios agam an raibh mé ag iarraidh fháil amach, mé álainn anois, i mo bhrionglóidí anocht, Well, Beidh sé tough. you've just described an Oireachtas, basically. Yeah, yeah. Yeah, but ní muid uilig i gcarcair a chéile, yeah, well,

Cathy booking ar an seomra, Tá tá seo beartaithe anois tá seo roghnaithe anois tá an Oireachtas ag gabháil a bheith ar ais i gCill Airne anois i Woohoo! Fiche 3. Cén dóigh a bhfuil sibh ag mothú faoi sin an bhfuil sibh buzzed go mbeidh sé ar ais i gCill Airne nó an bhfuil sibh like an rachaidh muid áit inteacht eile like what's what's the buzz? Tá mise sásta mar bhí roinnt daoine ag rá bhí ráflaí go mbeadh sé i nGaillimh i mbliana agus níl mise á iarraidh i nGaillimh tá mé ag iarraidh dul ag taisteal fá choinne an Oireachtas agus bhí siad ag rá go mbeadh sé idir dhá óstán chomh maith so just ní shílim go mbeadh sin chomh maith dá mbeadh sé i nGaillimh agus bheadh daoine ag dul isteach ag an mbaile chomh maith agus sort of déanamh dearmad ar an chúis go bhfuil siad ann sílim so sílim go bhfuil an Gleneagle foirfe ní fhágann tú an óstán fá choinne ceithre lá ní fhaigheann tú aer úr ar chor ar bith ní fheiceann tú so déanann tú dearmad go bhfuil saol eile amuigh ansin agus sin an dóigh gur cheart dó bheith sílim. I was going to say mar is ceart yeah.
Céard fút James bhfuil tú buzzed anois go mbeidh an Oireachtas ar ais i gCill Airne bhfuil cead agatsa dul ar ais go

Bhí go leor daoine breá sásta mé a fheiceáil. Níl fhios agam an é breá sásta mé a fheiceáil nó just ag gáirí fúm, but shiúil mé isteach ag a naoi a chlog ar maidin san óstán sin agus chonaic mé triúr seanmhná as an baile ag breathnú orm agus bhí fhios acu go maith céard a bhí mé suas le agus shiúil mé isteach agus phléasc siad uilig amach ag gáirí. Agus bhí ceamara TG4 freisin amach os mo chomhair, so ní thug sé sin cúnamh dhom. Rinne mé dearmad ar sin. So. Cuimhnigh tú ar sin? Yeah.
Yeah. Rinne mé dearmad ar sin. Ní raibh ach, what, trí uair a chloig codladh againn achan oíche den Oireachtas. Bhí cuma liath orainn, I'd say, faoin Domhnach. Oh yeah. Ní raibh fuinneamh againn, ní raibh rud ar bith folláin fúinn. Oh, and then fuair na ceamaraí muid. Shíl mise gur gá dóibh ceist a chur ort. Má ghlacann siad físeán duit, cá raibh, ní fhaca mise an release form ar bith. You're being sued. Anois éist leis seo anois. Dlíodóirí bígí réidh TG4, bígí réidh. Níl fhios agam an TG4 bhí ann, ní raibh, sílim Molscéal b'fhéidir. B'fhéidir, yeah. B'fhéidir Molscéal, sin fiú níos measa mar tá sé ar na meáin shóisialta go deo.

Tá an oiread pobanna maithe i nGaillimh go mbeadh daoine ag dul isteach gach lá nó gach oíche ag na pobanna sin chun an nightlife acu anseo and then dul ar ais ag an óstán. and then tá sé déanach nó gur ar ais ag an óstán siad arís. Ní bheadh an t-atmaisféar céanna ann like. Umm yeah just caithfidh sé uilig a bheith in óstán amháin agus cineál óstán atá beagáinín amach ón cathair so Gleneagle foirfe le a. Yeah agus ní stopann sé like choíche fosta like ní like cos tá achan oíche like greamaithe le chéile it just mothaíonn sé like Ní, ní stopann an beár go dtí like, jeez, like cén am san oíche? Ceathair, was yeah. it? Thart ar ceathair, leath i ndiaidh a ceathair, Bhí sé sílim. chomh mall. And then Yeah. Bhí obviously sé like, bhí- bhí leathuair tar éis a dó, cheapfainn roinnt seachtain, nach raibh? Ach fós, níor, Ach, níor eh, fhág daoine, da- so, no, no. is cuid mhaith den oíche bhíodh muid uilig just sa halla, sa phasáiste, is leor aithint an ansin go dtí thart ar leath i ndiaidh a ceathair, then dúirt siad, right, b'fhearr dúinn, b'fhéidir, dul a luí, agus bhí go leor,

Um, Sílim sílim go mbeidh siad ag iarraidh muid ar ais. Yeah. Bhí craic maith Ní raibh aon conspóid idir aon... Ní raibh muid róchonspóideach. Níor phós muid daoine de thimpiste. No, but I, I, I very much intended le pósadh daoine. There was no, there was no, there was no timpiste ar chor ar bith. But, um, yeah, no, int muid

Glastonbury thall sna Stáit Aontaithe. It's like sin cineál tá an vibe céarna acu thall ansin. Glastonbury ach do dhaoine posh. Basically yeah. Yeah.
Bhuel, bhí muid ag labhairt le mo chomrádaí tí faoi seo aréir agus sílim go bhfuil íomhá difriúil a thugann daoine cáiliúla don don féile agus ansin an rud a actually a tharlaíonn go bhfuil sé lofa i gcomparáid le an sort an cuma sin a fhaigheann tú ó you know na Kardashians agus cibé duine eile like celebs like atá dul chuige nach bhfuil sé mar an gcéanna chor ar bith yeah. agus caithfidh tú fanacht like uair an chloig ar shiúl as ní thig leat campáil ar an láthair mm-hmm. ó thig leat campáil well, it's, well, it's, uh, it's de- like Lá- desert yeah. like it's you know it's yeah. i lár an desert like yeah. in uh, California freisin yeah. like
na daoine cáiliúla atá ag gabháil ann tá siad sin like siad sin ag fáil an package is fearr Tá siad san ann.
ag fáil go leor íocaíocht le post a chur in airde ar Instagram cúpla cúpla céad míle ar a laghad. Tá siad sin basically ag fanacht i úsáid óstán chúig réalt like sin atá ann agus úsáid na daoine eile sin fair enough ní fheiceann tú mórán faoi ach bhí duine

Yeah, yeah. Tá sé ar ais. Eh, but seo seo an rud though, he's like notorious le bheith ag déanamh cealú ar gigs, like ag an bhomaite deireanach. So I literally will not believe it go dtí go mbeidh sé like tá muid we're fully doing a watch party i mo theach like genuinely like as in like tá mé féin agus mo chomrádaí tí like ag gabháil a fhanacht suas go dtí like an cúig a chlog ar maidin. Bhí mé ag gabháil a rá, beidh sé lár na hoíche Yes, fan it ach bhí sé will. an Oh stáitse. yeah, oh absolutely agus but fé tá muid chun é a dhéanamh like. Tá Frank? Anything.

Bhuel, labhair muidne faoi Fontaines DC cúpla uair ar an phodchraoladh seo. Tá beef agatsa le Fontaines Is- DC. ní- ní maith liomsa Fontaines DC. An but- l- labhair mo chol ceathar leat faoi seo because is is breá léi Fontaines DC Yeah. agus dúirt tú á tá siad uilig D4 no no Posers, yeah. yeah agus ligeann siad orthu nach as D4 iad go mbíonn sort canúint éagsúil acu or Mm-hmm. whatever agus ansin d'inis mo chol ceathar duit is as Maigh Eo do bheirt acu rud éigin mar sin But an príomhlad is as Skerries. which is like, admittedly, like tá sé ar an taobh thuaidh do Baile Átha Cliath, but it's like Yeah. completely difriúil ó, like, it's like nice north side Baile Átha Cliath, like. Bhuel, do you know what, tá an- tá an troid seo idir tusa agus mo dhul ceathair, so thig Ach, libh like, sé, you know is what. as, ach is as, like, Maigh Eo beirt acu, so surely Tugann sé sin síos le na Skerries so you know it's that's Maigh Eo na créatúir like so. Sin na créatúirí bochta. Come on James, Lee Keegan left. I know yeah. They've had it tough enough an Déardaoin seo. Tá fiú amháin Lee Keegan i dtoghán anois. I know, ní thig linn bheith róchruaidh orthu. But anyway, tá siad casta. This is the cost of Fontaines DC ach dá raibh siad maith agus look Bhí mo chol ceathar It's great you to message arís Oh. mar anois. Ó jó cinnte agus and I will say díreach an rud céanna go dúirt- go dúirt mé anseo. Eh, tá siad iontach maith, tá siad iontach maith ach tá leaid ann as Dún na nGall sa banna ceoil fosta so I think go bhfuil te- triúr acu as Baile Átha Cliath agus ansin an leaid atá ar an bass. Bhí leaid eile ann agus d'fhág sé an banna agus fuair siad an leaid seo as Dún na nGall le bheith ag imirt ar an bass anois so tá seisean ag dul amach go Coachella fosta agus sular, so bhí siad in ainm is a dhéanamh é roimh Covid agus bhí mise ag dul ar laethanta saoire go Edinburgh agus bhuail mé leo san aerfort.

Gael aisteach s'aige, ná bhfuil go hiomlán ok. Ó, go hiomlán, yeah, yeah, absolutely, like daoine random as Dún na nGall. But tá, tá siadsan ag dul a bheith ag seinm ann, so tá daoine ar bith atá, daoine ar bith atá ag éisteacht leis an podcast seo atá ag gabháil go Coachella. An gceapann tú go bhfuil daoine ar bith atá ag éisteacht leis seo ag gabháil go Coachella. Sílim go n-osclóidh mise mo scéal Instagram agus beidh thú ansin.

Just chomh maith ag a residency sa Róisín Dubh, mé al, beidh sé. Ag gigeáil ansin.
Yeah, agus Yeah. gig That's- ansin i yeah. gcónaí, like. so. I wonder bhfuil sort uh, ballraíocht go dtig leat a fháil ceann míosúil. Beidh sé Mar de bheith dhíth. istigh ann chomh- chomh minic sin. Beidh sé de dhíth orm, like, um, like, it's, it's bad, like, roimh an Nollaig, like, chuaigh muid go dtí Whelan's, gan phlean ann, as in, like, we're just, like, sure, just tífimid cé tá ar siúl. It wasn't even, like, go raibh muid ag iarraidh duine- anyone in particular a fheiceáil. Yeah. Like dhéanfainnse sin like sa Róisín Dubh like dár bhog mé anseo 100%, I would literally just show up and be like right, who's on? Right guys, cé tá ag gabháil? Tugfaidh mise €15 daoibh. Um, Thig liom tú a fheiceáil just ag fáil post part-time ansin just díreach ionas go dtig leat a dhéanamh ann just na gigeannaí. Ar chúl an bheáir, yeah.
just being like. Thig leat bheith suí ansin achan oíche ag éisteacht leis an ceol. I'd have a great time.
Yeah. Ná bí start, don't be threatening me with a good time now. Le dá

Chuaigh muid chomh fada le Aberdeen agus ansin fuair muid an bád amach ag na Shetlands agus bhí turas mór ceoil, bhí like grúpa de 30 dalta nó rud a bhí rud éigin mar sin agus bhuail muid leis na páistí uilig amuigh ansin agus chas muid ceol ceol na Highlands a bhí sé iontach. Oh my god, ó, Yeah. bhí sin do chéad uair like Ag fágáil an tír? Yeah, le dul go dtí na Shetlands. An rud is exotic go bhfaca muid ná an Shetland pony. Ma- oh, stop.
Agus na daoine thall ansin, they're fairly exotic fosta. Yeah, yeah, yeah, tá- tá- tá siad ar domhan s'acu féin. Yeah. Cosúil le muintir oileán ar bith in Éirinn. Yeah. Is go- Yeah, Jesus Christ. oh my God, Arranmore, what a spot, like, achan am a théim siar, it's just like madness, Yeah. absolute madness. Um, Cén chéad uair a bhí tusa thar lear?

Ah. Mar teaghlach, yeah, so. Ooh la la. Ní tá fancy too.
Bhuel, bhuel, mini Conamara, Boston. True, actually. So, yeah.
Um, no, ach tá ar scéal actually really funny am whole on, so bhí my car, obviously, my, my Car, obviously.
Gasser, like, so, chumas ag a trá lá amháin, agus d'imir sé ar trá is rud é. Seo scéal ó mo mhuintir ná mé. Ní ní cuimhin liomsa ach rud amháin faoin turas seo lugh like bhí mé ceathair like. Yeah. So dúirt siad liom go raibh mé ar go raibh muid uilig ar an trá agus thosaigh mise ag imirt leis an ngaineamh like bhí you know to the sand castles agus chuile rud mar sin agus just chas mo mhuintir timpeall is go d'imigh mé. Bhí mé imithe like. So, obviously panic ar mo mhuintir, bhí siad ag rith thart, ní raibh siad in ann mé a fháil in aon áit. Like, chuaigh sé go dtí an treo go raibh orthu dul ag na Gardaí. Like, chuaigh siad ag na Gardaí a bhí ar an trá. What? Yeah, chuaigh siad fhad le na Gardaí a bhí ar an trá, chun triail mé a fháil. Ach, like, an áit a bhí mo mhuintir, bhí siad in aice le, so bhí mo mhuintir in aice le balla,

shopping centre. Oh my God.
Agus sílim go go raibh gur aimsigh Mam mé bhí mé léimte amach ó ar chúl éadaí ag iarraidh seanmhná a scanrú. Agus rith mé ar shiúl am eile thíos i Bunratty Castle i gContae an Chláir. Bhí mé amuigh le m'aintín agus bhí sí istigh sa siopa and bhí mé tinn de bheith ag amharc ar an stuff sa siopa agus bhí mé ag iarraidh dul ar ais an carr so d'fhág mé taobh s'aici agus chuaigh mé amach ag an gcarrchlós. Agus chuaigh mé ag cuartú carr s'aici agus d'aimsigh mé carr, bhuel, shíl mé gur carr s'aicise a bhí ann, d'amharc sé cosúil le carr s'aici, agus sheas mé taobh leis an gcarr sin, déarfainn fá choinne leathuair, and I was like, cá bhfuil sí? like, for God's sake, cé chomh fada is a ghlacann sé di aithint nach bhfuil mé in aice léi? Sure, ní raibh mé ag seasamh in aice le carr s'aici. Oh my God. So, i ndiaidh leathuaire, chonaic mé í ag rith i mo threo agus, Seo Auntie now is í an cool Auntie. Ní raibh sí riamh Yes. crosta liom, riamh. Ach an t-am seo, tháinig sí ag rith i mo threo agus chroith sí mé agus bhí sí ar mire liom. But bhí sí chomh buartha. Yeah. Shíl sí go raibh sí i ndiaidh páiste mo mham a chailliúint. Oh my So God. bhí mé just ag seasamh in aice le carr strainséara agus yeah, bhí cúpla duine léi, bhí sort entourage like mo chuartú, mo sa

you know, like Capri, which were just bread and butter, ní raibh rud ar bith eile istigh iontu. So dramatic! And I was like, tá mé ag fágáil, tá mo dhóthain de seo, agus déarfadh mo theaghlach, right Hugh, bye bye, slán, right, slán leat Hugh, whatever. Agus shiúlfainn amach. And it's only anois ag amharc ar ais air that I was walking down a one-way road every time. Go raibh mé, bhí mé, right, yeah, tá mé ag gabháil a rith ar shiúl ón bhaile, whatever. And then I'd walk down a one-way street like in aice le mo theach, whatever.

Mo bhealach a dhéanamh amach as an wristband so bhí uirthi harness a fháil domh agus chuaigh sé thart ar mo torso uilig agus nuair a dhéanainn iarracht rith ar shiúl bheadh sí just mo tharraingt siar. What?
Bhuel tá a fhios agaibh féin, nuair atá sibh in bhur bpáistí, tá sé chomh leadránach ag dul ag siopadóireacht agus ag seasamh ag labhairt le daoine, you know nuair atá tuismitheoir ag labhairt le daoine ní raibh rud ar bith níos leadránaí ná sin. Just just ní raibh

bheadh like I would say bheadh m'athair so bheadh mise le m'athair um agus bheadh dad isteach bíos elevate in the lifestyle like ger é do cho hain like and then like feice mise jersey like and then like just bheadh mar brand bheit le pí oh gee that's really good that's not words so like yeah yeah come on just go sus jo and then ligin cad ó siú away is bheadh má fós a brand bheit and then Just rang your dad and brought her back and was there like Cuir sé as an measc atá. Rinneadh mar sin le hundred, Yu-Gi-Oh cards, Pokémon cards, jerseys, hundred. Stop. But caithfidh go raibh tú millte mar rinne mise iarracht rud céanna a dhéanamh agus dúirt mam cuir leataobh sin níl tú á fháil. Ní ní a- ní bhfaigheadh sí rud domh But achan uile uair. Tusa an mac is óige, not bith.

No, sin is eol dá an happy relationship.
Bhí mise sí. Bhí mise mo shuí go ciúin ar an tolg is dúirt Hugh aon craic is dúirt mise no dé fútsa is dúirt sé yeah tá an oiread craic Aon goss. Do you hear this tea? Yeah. Ó, bhí, bhí Bhí goss. sé ri- literally cur an ceist ionas go dtiocfadh bhí sé just No. insint domh an oiread sin faoi bhí goss againn. I,. wa- I wanted the scandal, that's it. And then you had no scandal, so I was like, right, I guess I suppose go gcaithfidh mé a... Ní bhfuil scandal riamh agam, tá a fhios agat seo. I know but I wish. Lá éigin, bhuail mé, so actually sort of greedy me, just bhuail mé suas le cara is agam like ag an deireadh seachtaine. I just- Cara, inverted commas. No it was a cara. Coinne cairdiúil. Coinne, coinne, coinne cairdiúil. Bhuail mé suas léi agus eh, bhí mé ag insint di faoin an craic ar fad a bhí agam and I was literally like jaw dropped like súile like teacht amach as fucking soicéid whatever and she was like

Sir go mbeidh dá ár, ár, ár, stad, IE, mar deir an achan promo. Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sí mar Áine Weir ar Instagram, Áine Weir ar Twitter agus Áine Weir ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sé mar Flathartach ar Instagram, Flathartach ar Twitter agus Flatharta ar Instagram. Agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta tá mé mar Hugh Carr here ar Instagram, Hugh Carr here ar Twitter agus Hugh Carr ar TikTok. Bhfuil aon rud eile go gcaithfimse flogáil anois before we